ndewo biko mgbe ị dị ntakịrị dị ka ị dị ntakịrị o nwere mgbe ị gara ọta akara agara m ọta akara m agara m n'ụlọ akwụkwọ na Ugo Iheaka cps Ugo Iheaka ee ebe ị gara akwụkwọ ị bịa n'ama egwuregwu biko m jụọ gị nke a mgbe ị dị ihe dị ka afọ iri ke ihe i ji eme nri ụtụtụ tupu ị gawa akwụkwọ ihe m na-eriri bụ otipiri ọ nri ọka abịa na-eke na na ndị agbeli mana ndị Nsụka be anyị na-eke otipiri anya ghara azụ Ee. Ee, ị bịa n'ama egwuregwu ee biko ka m jụọ gị nke a ọkwa ị lụrụ nwaanyị alụgo m nwaanyị mụchago nwa kwụsị nwa ọ bụ ụmụ m na-amụzi na ee ka m jụọ gị nke a ọ bụrụ na kedu ihe ọ dị ka nwunye gị ga-eme n'ụwa ị ga-agba ya alụkwaghị m ọ bụrụ na nwunye m ejekwuru nwoke ọzọ na nna nna m agba anyị ọ bụ nsọ be anyị ọ bụ nsọ ọ bụ nsọ ala be anyị Em, biko ka m jụọ gị nke a n'etiti nwoke na nwaanyị ke ndị ka atụ asị ndị ka asị asị bụ ndị ikom ndị ikom ee ndị ikom ke ihe i ji kwuo nke a ihe m ji kwuru ya bụ na enwe anyị na-aghọrịde ndị omeketeke ee ee ịghọ- mmadụ ole ka ị ghọrịla taa ọ bụ amị ga-aga aga ee ya wekwa gị anya na ihe ị na-ekwu n'onyonyo na nwunye gị ga-ahụ ya mana ị na-aghọrị ya eh, ka Ee. ka gị na ya bi ee ọfụma a na-akọ ya maka na ana m agwa okwu asị Ee. ị gara n'oge egwu Em, biko ka m jụọ gị ọ wụ ka chineke si mere gị ebere taa ya hụ na ị wụ onye isi ala naijiria kedu ihe ị ga-agbanwe n'ala naijiria m bịa gbọọ na ala naijiria bịa ememe agwa nwụchi onye emegbule ibe o ruo nwatakịrị o ruo ọgaranya maka na ihe na-ada nwụcha bụ na ọbụ ndị ọzọ wuru oge eruwe ta anyị ndị Igbo ama ma na-egbu anyị egbu ama ma anyị dị na Naịjirịa m ee ị bịa n'ama egwuregwu ọkwa ị- ị- ị mere ị- ị- ị- ị mere ọta akara ọfụma ka m jụọ gị nke a ị na-akpụ ị na-aga ụka ka ị na-akpọ isi ala ana m aga ụka katọlik be m na-eje ị ga-agụrụ anyị abụ ọma isi iri abụọ na atọ n'Igbo ọ mbe mfebe onye nye nsogbu ee mbe mfebe onye nye nsogbu maka na ọnụ oyibo bụ ndị agụtọ mana mama agụkọ ya n'oyibo ọkwa ị gara ọta ọfụma ee gụọrọ anyị a b ch d igbo si na a ma ruo na z ya ba chezo memo nfe na mmewo ma gbara tama na bụ isi da abcd mgbe mgbe anyị ga-anọ ma mgbe agara bụ chide aga ma aga aga bụ chide nwọchi ịga bụ chide na m- naijiria nwọcha enwere ike iwe ihe aka sef ọgwụ ngwa m jụọ gị nke a ọkwa ị mere ọnụọgụgụ kedu ọnụọgụ ka ihe wee ya na naira naira be na gị akọ bụ na idermen mụrụ mbụ eto esa itenaanị ịnọ ịtọ kedu ihe ị chọrọ m kwuo na na naira ihe ọ bụ na naira bụ 1 million

puku puku iri na ịtọ na ịsaa na itenaanị na ịnọ na ịtọ ya bụ na ọ nwere ka m si bịa ịzụ gị ahịa ugbu a m agwa gị sị gị gosi m ya na puku itenaanị iri na ịtọ gị ihe m kọrọ gị a na-enye egwu ị ga-ede m kee ihe wụ aha gị ọzọ innocent nnadị innocent kee ebe i si na isi esi m nsụka